Smaoistigh John, so fáilte romhat. Go raibh maith agat. Go raibh míle maith agat as ucht a bheith linn. So má tá tú in ann a inse dhom i dtosach díreach cé as thú ar dtús?
As baile beag i bParóiste Mhuine Sheáin, An Cúm mé. Iontach. Agus céard tá i gceist le Rinn na hÁirne?

mar deá, bhí mé, rugadh mé mar deá san seanteach istigh sa bóithrín beag agus bhí mo sheanmháthair beo an am sin agus tháinig sí ó Bhaile Chláir agus bhí a dritháir cónaí ina cónaí freisin san san bhaile agus bhí sé i gcónaí ag teacht isteach ag caint agus Gaeilge ar fad a bhí acu, Gaeilge uilig, agus Gaeilge a bhí ag na, ag na glúin eile, ag na páistí agus ar mo, ar mo, ar mo thuismitheoirí agus m'aintín agus.

Bhí b'fhéidir beirt nó triúr clanna a bhí Gaeilge acu freisin ag an am sin. Ó, iontach, iontach. Ach bhí Béarla ar fad ansin ar scoil. Ab ea? Béarla ar fad ar scoil? Agus ar fhoghlaim sibh Gaeilge ar chor ar bith ar scoil? Bhuel, bhí Gaeilge agam, bhí ort Gaeilge a dhéanamh ach ní raibh, ní raibh sibh, ní raibh siad ag múineadh muid trí Ghaeilge. Ó, tuigim, tuigim. Anois tá an scoil cineál scoil Gaeilge atá siad ag múineadh páistí trí Ghaeilge suas go dtí sílim céad rang nó dara rang nó rud éigin mar sin. an scoil ina raibh tusa ann. Is ea, Eanach Dhúin anois.
Eanach Dhúin. Iontach, iontach. Bhreá. Scoil Ghaeilge í. Ní Gaelscoil í ach scoil Ghaeilge sa nGaeltacht í. Mhm, tuigim. So.
Tuigim, tuigim. Agus cén chaoi a raibh na múinteoirí nuair a bhí, nuair a bhí tú ar scoil? Bhí ceann amháin an-mhaith agus bhí. ceann eile uafásach. a rá Go breá, a rá run a Bhí bliain amháin agam leis an fear sin agus cailleadh é. Bhí céard?
Bhí, bhí, bhí an príomhoide agam le haghaidh bliain amháin agus i rith na laethanta samhraidh cailleadh, cailleadh é, fuair sé bás thart ar. 1975 nó 76 nó mar sin. Mhm. Go breá. So nuair a bhí sib ar scoil eh bhí tú rá gur Béarla a labhair sib mar gheall gur trí Yeah. Bhéarla a bhí an scoil. Ar cheap sib, cén cineál dearcadh a bhí agaibh faoin Ghaeilge nuair a bhí sib ar scoil? Ar cheap sib gur rud maith a bhí ann nuair a bhí sib in bhur ngasúir ag caint faoin Ghaeilge Bhuel nó?
Ní chuimhníonn tú air sin, bíonn tú sa mbaile bíonn tú ag caint Gaeilge le do chlann féin, bíonn tú sa scoil, bíonn ag caint Béarla le chuile dhuine eile. Yeah, go breá, go breá, iontach, iontach. Ní raibh mórán ag dul ag scoil an am sin, ní raibh ach b'fhéidir dhá scór go leith san scoil ar fad. Ó ab ea, ab ea.
Ní raibh ach dhá rang agus b'fhéidir.

An pheil, freagra maith. An mbíodh aon suim agat sa bpeil, an mbíodh sibh ag imirt peile? Yeah, bhí mise agus bhí mise ag imirt peile san scoil an am sin agus an peil san paróiste. Ó, go breá, leis an, sea. Bhuaigh muid curaidh contae faoi sé deag naoi ochtó dó agus bhuaigh muid an curaidh Connacht lena scoil an bhliain céanna sin, ochtó dó nó ochtó trí faoi.

Ó right, ok. Agus tháinig cuid dóibh ó Chill Chainnigh. Ó ar tháinig? Ó Agus bhí sé ag múineadh na buachaillí iománaíocht ach ní raibh aon iománaíocht an taobh thoir. Na Cats. Sea. Go breá, iontach, iontach. Agus an inseoidh tú dhom faoin bhfeirm agus cúrsaí feirmeoireachta a bhíonns, a bhíodh ar siúl agaibh i dtosach agus sib ag fás aníos. Ar an am sin bhí feirm beagnach ag chuile teach san áit. Ní raibh aon duine eile ina chónaí, ina chónaí ach feirmeadóirí. Bhí feirm acu agus mar a deirim cheana thosaigh siad ag díol plots agus tháinig daoine eile isteach. Bhí ba ar an bóthar chuile lá agus caoirigh mar bhí ag dul síos an bhóthar. Bhí ag athrú ó páirc go páirc. Anois tá a lán carranna ar an bóthar, níl tú in ann é sin a dhéanamh caithfidh tú a chur isteach sa trailer agus iad a iompar thart an áit. Chuile maidin ansin an bus síos go dtí an scoil, tá thart ar scór carr ina dhiaidh le páistí ag dul ar scoil, tá sé cosúil le sochraid bheag. Sea, sea, cinnte. An mbíodh sib ag obair ar an bhfeirm sula ngabhadh sib ar scoil? Bhí, ag bleán na bó agus bhí laonna againn ar an am sin. Oh, so bhí ort.
Caoirigh agus uain san earrach. Oh, go breá. Cén t-am a d'éireodh sib ar maidin le dhul ag obair? Thart ar seacht, nó leath tar éis seacht. Sea. Agus cén t-am ar thosaigh an scoil ansin?
thart ar a naoi a chlog. Ok, so bhí, bhí lá crua oibre agaibh mar sin? I gcónaí. Agus nuair a bhí, nuair a bhí muid sa rang a sé bhí thart ar an tine a lasadh le haghaidh na, sa scoil.
An tine a lasadh?
Yeah, bhí rud mar seo san rang agus bhí thart ar na buachaillí é sin a lasadh chuile, chuile maidin sna dá, dá seomra. Á, mbeadh.

Tá an portach san ANC anois thoir agus níl muid in ann aon mhóin a bhaint le scór bliain síos nó mar sin agus bhí an portach istigh i Baile Bán Barr Anna agus bhí orainn dul thart ar thart trasna an abhainn go dtí an portach agus nuair a bhí an portach ag teacht sa bhaile linn bhí sé ag teacht abhaile sa bhád. Bhí orainn an bád a tharraingt síos go dtí an bóithrín agus an móin a chaitheamh amach ar an bhóithrín agus

thart. Ó, iontach. Agus in a dúil na móna síos, tháinig mar a déarfá an hopper isteach. Céard tá i gceist leis an hopper?
Sin digger agus chaith sí an portach isteach san inneall eile agus bhrú sé an portach amach agus tá an múnla ina.

Ó chuile Domhnach chaith tú dhul go dtí an séipéal? Iontach. Ar ar thaitnigh an séipéal leat? Ó tá mé ag dul i gcónaí. Is é níos níos a raibh duine atá. Ehm bhí dá Aifreann an am sin ar an Domhnaigh naoi a chlog agus bhí an agus aon dhéag a chlog agus bheadh an séipéal lán go dtí an doras ag na dá Aifreann. Anois tá béile Tá i bhfad mó níos daoine ina chónaí in Anach Cuain agus níl aon duine dul isteach, b'fhéidir dhá scór sa Dé oíche Dé Sathairn, dhá scór maidin Dé Domhnaigh. Ó, so tá roinnt fós ag dul ann. Tá. Bhí mé ar Aifreann ansin thart ar dhá mí ó shin agus bhí ocht bpáiste ar Aifreann. Ocht bpáiste?
Ocht páistí. Ó, ok.
Agus ní raibh ach ceann amháin de Anach Cuain.
Dáiríre? Bhí an cuid eile, bhí sé daoine gorm agus sort of Indians agus chuile rud. Sea. Go leor daoine th'éis tíocht isteach. Sea. Pósadh isteach san áit agus gach rud.
Agus tá níos mó ná céad go leith ag dul scoil san scoil. Ó, an bhfuil?
Níos mó ná céad go leith i. Scoil, páistí i Scoil Anach Cuain. Ó, an bhfuil?
Agus ní raibh ar Aifreann.

Ná Bouncing Castle nó. Go breá, go breá. Tá sé athraithe anois. Bíonn go leor rudaí ar siúl acu anois, nach bhíonn? Bíonn. Sin é.
Agus an an cóineartú ansin nuair a bhí tú ag dul faoi láimh easpaig, ar tháinig easpag isteach? Bhí orainn dul go dtí Cor an Dola an am sin. Ó, an raibh.
Bhí
An am sin bhí dá scoil i gCor an Dola, bhí scoil le haghaidh na buachaillí agus scoil le haghaidh na cailíní agus na péire sin Anach Cuain go Bábhún Mór agus Castle Hackett. Tá na scoile sin ar fad sa paróiste Anach Cuain agus Cor an Droma freisin, rinne mé dearmad ar Cor an Droma. An bhfuil, á suimiúil. Tá Castle Hackett sé sin go deas. Ó, iontach, iontach. An am sin bhí na cúgs

tríd na daoine. Mh, cinnte. Agus nuair a bhí sibhse níos óige ar chuala sibh go raibh Gaeilge sna bailte eile ar nós Caisleán an Haicéadaigh agus i gCor an Dola agus sna háiteachaí seo nó. No, ní raibh, ní raibh. Ehm,
bhí an Ghaeilge is mó taobh thiar den Curraghline, siar in Anach Cuain. Bhí Gaeilge ar fad na coille anois go Lios an Óráin síos Anach agus Rinne Tháin agus. Sin an príomhbhaile rígh Éireann. Cinnte, iontach, iontach. Agus nuair a bhí sibh níos óige, a raibh mórán caint faoi phisreogaí nó síógaí ar mhaith do shean-mhuintir leat? Bhí siad caint faoi mná, bean sí agus rudaí mar sin agus bhí siad caint faoi Jack and the Lantern ar an portach. Bhí

Cinnte. Agus ó thaobh an Nollaig, cén chaoi a raibh an Nollaig agaibh? Céard a bhíodh agaibh le haghaidh dinnéar na Nollag, b'fhéidir?
Gé. Ó, gé a bhíodh agaibh. Bhíodh.
Bheadh siad ag iarraidh scáta le haghaidh gé agus rudaí mar sin. An mbíodh sé agaibh ar an bhfeirm sibh féin? Ní raibh aon ghéanna againn. B'fhéidir uair amháin, sílim go raibh gé againn. cuid is mó an t-am. Bhí mé aithrighe go Inis Cártaigh agus bhí an gé ag teacht abhaile aige agus bhí ort é a mharbhú annsin agus é a ghlanadh le haghaidh an dinnéir. Ó, a bhfaca tú d'athair á dhéanamh sin.
Bhfaca, bhí mé ag cabhair leis. Ó, sea, cén chaoi a raibh sé sin? Thar bárr. Bhí ort na cleití a bhaint dó. Cleití ag chuile áit.
agus a raibh oraibh é, cineál, a fhágáil ar feadh píosa ionas go dtiocfadh an fhuil amach as a bhleedáil, an dtéann siad in aon rud? Iontach, déanfaidh sé sin ar an gé again brisfidh sé an muineál agus tiocfaidh an blood síos go dtí an ceann, bhuel, thart ar an ceann.

cupla cnó agat le haghaidh an oíche? Mhm, cinnte, cinnte. Iontach. Agus labhair muid faoi na pisreogaí agus na síógaí. Céard faoi Oíche Stiofáin, tar éis na Nollag, an mbíodh. Bhíodh daoine ag dul thart leis an dreoilín. An mbíodh? An mbíodh tusa ag goil thart leis an dreoilín?
Ní fhaca, ní, ní chuala mise riamh é. Sure. Chuala, silim gur chuala mé breac dorcha uair amháin ach bhí, b'fhéidir Lá Stiofáin, eh, tiocfaidh b'fhéidir. ceithre nó cúig ghrúpa go dtí an doras le bosca agus bhí siad ag rá go raibh dreoilín acu. Sea, iontach. A raibh dreoilín ceart acu istigh. Ag cuid acu. Ag cuid acu.
Ní iad uilig. Ó, iontach. Agus bhaileoidís airgead, ab ea? Sea, airgead agus milseáin agus cáca milis, rudaí mar sin. An mbíonn mórán gasúr sa mbaile anois

B'fhéidir nuair a bhíonn aimsir go maith, b'fhéidir. Samhradh amháin bhí siad i chuir siad cuid tuí suas thoir.
Thart an simléar agus áiteanna mar sin. Sea, sea, sea. Agus an n-inseodh tú dhom faoin t-iascach a bhíodh ar bun a'd, ach b'fhéidir faoi na h-eascainn, a raibh eascainn. Bhí cadas ag m'athair. le linn na blianta chun eascann a bhaint ar an gCoirib. So nuair a bhí muid óg bhí muid i gcónaí ag lorg eascann agus bhí, tá dhá chineál eascann ann, tá an, mar déarfá, an brown eel agus an silver eel. Agus tá an brown eel thart timpeall san samhradh, deireadh samhradh agus fómhar agus an deireadh fómhar then tosaíonn an silver eel ag teacht agus imíonn sé leis an gealach. an ceathrú deireadh den gealach agus creid é nó ná creid é nuair atá sé ag dul go dtí an fairrge is é an drioball ag dul i dtús tá sé imeacht san sruth. Suimiúil. Iontach. Agus an chaoi a bhí muid ísle le glaoidh siad ar rud fyke nets tá sé cosúil le mála.
Sin an chaoi a bheireadh sib air. Sea. cineál mála scagach. Tá an mála cosúil le cón agus tá fáinne mór ar dtús agus then tá an fáinne níos lú agus níos lú agus téann sé isteach then tríd na fáinne agus níl sé in ann teacht amach. Ó, tuigim. Beidh sé i bhfastú isteach ann. Sea. Ah, ok. Agus a' mbíodh sibse, a' mbíodh tú a' gul le do athair síos ar a, ar a' loch blianta ó shin? Chuile oíche.
Chuile oíche.

Tá an bád adhmaid níos troime agus d'fhan sé sa uisce i bhfad níos fearr. Tá sé an-deacair dul i líne díreach leis an fibre-glass mar tá tú ag imeacht leis an soinneán agus an sruth. leis an tsoinneán. Is
an ghaoth. Ó, sea.
An ghaoth.
Soinneán. Cén deas san é? Agus cén cineál price a bhí ar na, ar na heascainn seo nuair a bhí sibh ag. An am sin bhí punt agus ochtó pínn le haghaidh an punt na brown eels agus then sa deireadh bhí na silver eels punt fiche nó maybe uair nó dhó punt agus ochtó pínn le haghaidh an pound. Iontach. Agus Dá mbeadh dó dhéag cloch meáchain agat bheadh le haghaidh na brown eels bheadh trí trí chéad punt agat.
Slám maith. Le haghaidh oíche.
Sin iontach. Agus a' mbíodh sib héin ag ithe na n-eascann seo? A' mbíodh siad agaibh le béilí? Ehm.
Bhí, bhí go minic ach bhí, díoladh cuid is mó acu. Mhm. Tuigim. Bhí sí, bhí sí ró-daor chun iad a ithe. Sea.
An-mhaith, an-mhaith. Agus a' raibh blas

um stáisiún bus anois uh Fair Green. Sea. Bhí ar, bhí mé, bhí m'athair ansin bheinn i mo chodladh Dé, maidin Dé Sathairn le banbhs le haghaidh, banbhs óg le haghaidh daoine thart timpeall an áit. An mbíodh tusa in éineacht le d'athair? Ó go minic, go minic. Sea.
Iontach. Agus bhí sí, bhí jobbers ansin i dtí, i dtí lín, líne uh freisin.

Is cuimhin uair amháin tháinig beirt mná ó Bóthar Mór agus cheannaigh sí banbh amháin agus nuair a bhí muid dul abhaile bhí orainn é a cur síos i mála isteach trí an teach go dtí cró bothán beag bhí taobh thiar den teach agus bhí an dá mná é ag coinneadh agus na bia bhí ag fágáil an teach.

annsin agus an mbíodh sibh ag cuartaíocht, an cuimhneach leat ar do shean mhuinntir, do mháthair nó d'athair, an mbíodh siad ag ceol nó ag ínseacht scéalta, mbíodh mórán ceoil sa tigh sin.
Ní raibh aon cheol. Bhí suim mór acu san ceol ach ní raibh siad in ann ceol a imirt. Cinnte, cinnte. Sorry Sea.
Ba é m'athair an páiste is óg sa.

a bheith ag muintir do mháthair. go dtí cailleadh a thuismitheoirí. Sea, sea, sea. Is dóigh go bhfuil Mionlach cineál gar go do chroí ar bhealach. Tá, like, tá cuid den mhuintir, tá sé san reilig anseo. Mhm, cinnte, yeah, cinnte. Agus ehm, just cúpla ceist deireanach a'm ansin ort. Cé chomh tábhachtach is a gceapann tú go bhfuil an an pleanáil teanga agus, or cá bhfeiceann tú an Ghaeilge amach anseo?
Sílim go bhfuil an Ghaeilge ag teacht ar ais mar a deir na daoine óga tá sé cool anois faoi láthair. Bhí am fada agus ní raibh aon suim ag na daoine san teanga Ghaeilge ach anois le Béarla sa tír tá sé mar a deir mé níos luath, Tá siad ag múineadh Gaeilge tríd tá siad ag múineadh Gaeilge san chun suas go dtí céad rang agus tá sé ag teacht ar ais i Baile Átha Cliath, tá a lán Gaeilge faoi láthair i Baile Átha Cliath, tá Gaelscoil in áiteachaí. So b'fhéidir leath céad eile nó mar sin beidh beidh cuid is mó de na daoine ag caint Gaeilge arís. Le cúnamh Dé.
So an gceapann tú faoi an ceathracha bliain nó caoga bliain go mbeidh cineál scéal maith ann ó thaobh na Gaeilge. Ó beidh.
Mhm.
Iontach. Ok, go breá, go breá. Sásta? Ó tá, yeah, níl, tá muid ar an battery dearg ach tá sé fós i gcónaí. Yeah, sin togha. An raibh sé deacair oraibh daoine a aimsiú a bheadh in ann obair ar an teach ceann tuí, John? Like, deirtear anois níl daoine leis na cáilíochtaí ceart nó ar, ar chuidigh na comharsain libh nó

Agus sin é an jab tá aige, ag cur suas tuí. Agus oibríonn sé ar na tithe ceann tuí fós. Ah, sin suimiúil. Tá cineál, sna seantithe chuir sé suas adhmad ar dtús agus then chuir sé, bhí mar a déarfá scraith curtha suas os cionn sin agus then ansin an tuí. Ach bealach atá sé anois tá, cuireann sé suas.

Um bheadh tú san áit áit agus eh áit a bheadh tú ann minic cheana agus nuair a tiocfaidh tú nuair a d'fhéad tú iarraidh teacht abhaile ní bheadh tú in ann. B'fhéidir bheadh tú sa pháirc agus ní raibh ní raibh bheadh ní raibh ní theip ort an geata a fáil nó bearna a fáil teacht amach as. Agus b'fhéidir gur ceart dul suas an bóthar agus tá tú ag dul síos an bóthar.
So chuala tú faoi sin nuair a bhí tú óg. Yeah, sin an-suimiúil. Bhí, agus ar chuala tú an pisreog go deireann siad go, má tógann tú an jaicéad as agus cuir taobh istigh nó ar an talamh é go, go mbeidh tú in ann do bealach abhaile a fháil. Níor chuala tú é sin? No. No, níor chuala mé faoi sin. Sin an-suimiúil. Tá sé sin, yeah, yeah, yeah. Bhí aithne agam ar fear uair amháin, tá sé caillte anois, agus bhí páirc mór aige agus bhí cineál ceó síos. Ach bhí thart ar a deich acra san páirc sin. Ach bhí sé dhá uair dul thart timpeall an páirc ní raibh sé in ann teacht amach as, ní raibh sé in ann bearna a fháil chun teacht amach as, as an páirc. So chreid daoine in rudaí mar sin ag an am yeah yeah. Bhuel
Tarlaíonn sé b'fhéidir mar tá, Tá mé ag súil go bhfuil rud éigin, rud éigin níl tú ag smaoineamh ceart agus tá, b'fhéidir go bhfuil tú leath ina codladh nó rud éigin mar sin, you know. Is cosúil bheith ar cathair mhór agus tá tú ar an roundabout, níl a fhios agat, níl a fhios, tá tú, Níl tú in ann intinn a dhéanamh suas ar an bealach seo nó an bealach seo, cén bealach agus tá tú dul thart timpeall trí nó ceathair uair sula dtiocfaidh tú as. Ach de réir na pisreoga, an pisreog, deirtear gur tharlaíonn sé b'fhéidir in áit eicínt, de ghnáth beidh tú ann go minic ach fiú. Sea. Tagann sé ort go bhfuil tú saghas caillte nó níl tú in ann do bhealach abhaile a fháil. Is áit a bheadh tú ann i gcónaí go minic mar go mbíonn chuile lá. Bhí an fear seo ag dul isteach san páirc seo chuile lá le haghaidh scór bliain nó níos mó, dhá scór bliain. Ach an lá seo ní raibh sé in ann teacht amach as. An-suimiúil.